Igbo ndị ọma na-ege ntị Igbo ndị ọma mara mma ekele m unu unu abọla chi abụ nwada Adamma ndị Igbo awụchikwanụ m ọzọ eji m n'aka na onye Igbo ọbụla maara ndị bụ ụmụada mana anyị ga-elebakwa ya anya n'ụbọchị taa nwaanyị ọbụla a mụrụ n'obodo bụ ada n'obodo ahụ ọ bụrụgodị na nwaanyị alụọ di ugwu ya ka kwụgodi chịm chịm n'obodo a mụrụ ya ọ bụ ụmụ nwanyị niile a mụrụ n'obodo na-eme otu ụmụada n'agbanyeghị obodo ebe a na-alụ ha nwaanyị na-alụbeghị di nwekwara ike sonyekwa n'otu ụmụada e nwegasịrị aha a na-akpọ ụmụada dịka mpaghara obodo ọbụla si asụ nke ha enwere ndị na-akpọ ụmụ ọkpụ enwere ndị na-akpọ ụmụ mgbọtọ mana ha niile bụ ofu fa ncha niile bụ ovu ive ọrụ ndị ụmụada buru ibu n'ala Igbo ha gụnyere ikpe ikpe ikpe udo igbo mkpa ikpebi ikpe siri ike ịta onye dara iwu ahụhụ ịkpa obiọma na ọtụtụ ndị ọzọ dịgasị iche iche ihe siri ike ma ọ bụ nsogbu dị n'obodo nke a na-amaghị ihe a na-eme ha a na-akpọ ụmụada ka ha bịa tinye okwu dị otu ahụ ọnụ ụmụada anaghị ekpe ikpe na-ezighị ezi marakwanụ nke ahụ e nwere nkwenye na mgbe ọbụla ụmụada tinyere ọnụ n'okwu okwu ahụ ga-ebiriri mana ọ bụrụ na ndị okwu ahụ dị n'aka achọghị udo ụmụada nwere ike kụọrọ ha ọfọ maọbụ bụọrọ ha ike ịkụ ọfọ dịka ihe a na-eme ka chi ndị obodo ahụ were aka ya taa onye ikpe mara ahụhụ enweghị onye ụjọ na-ekwe ka ụmụada bịa kụọrọ ya ọfọ enwekwaghị onye ọ na-amasị ka ụmụada bịa gbara ya ọtọ ya mere mgbe ọbụla ụmụada kwuru okwu a na-akwanyere okwu ha ugwu nke ukwuu e nwere ihe ndị ụmụada na-eri na ihe ndị ha na-asọgasị na mmemme ọbụla dịka ịgba nkwụ nwaanyị ma ọ bụ olili ozu ihe oriri ụmụada na-apụ iche ọ bụrụ na egbuo ehi maka mmemme a na-edowere ha bụ ụmụada ụkwụ anụ iche ya na ihe oriri ndị ọzọ dị ka akpụ abacha na mmanya pụrụ iche emeghị otu ahụ mara na onye ahụ ekotela okwu n'ihi na ya na ụmụada ga-akwatarịrị ya ụmụada ga-ada ya nha ma nke bụ eziokwu ihe oriri anaghị ebutekarị esemokwu ụmụada ma ole aka onye ha ha anaghị asị ka enye ha ihe ga-agbaji ndị na-eme ihe aka nke bụ eziokwu ụmụada na-asọ okwu asị aghụghọ na mmegbu nwaada igbo anaghị anọ ebe a na-ekpe ikpe na-ezighị ezi enwe ebe ọ wụ mana nwaada ọbụla dara iwu maọbụ nwaada ọbụla mehiere nwekwara ntaramahụhụ pụrụ iche ụmụada ibe ya na-enye ya ahụhụ dị otu a nwere ike bụrụ ịchụpụ onye ahụ n'otu ha maọbụ mmachi mmekọrịta ya na mmadụ ibe ha n'obodo daalụnụ ụmụafọ Igbo ibe m ekelenụ m unu ndị gere m ntị ga-ejenụ